ụmụnne m akpata oyi na-awụ m anya mmiri na-agba m bịanụ fụrụ ife a popular native doctor from Anambra State kwuru gbasara maazị Nnamdi Kanu amarọnụ m ma o nwere ihe maazị Nnamdi Kanu mere ụnụ sọsọ dibịa bụ ihe bụ maazị Nnamdi Kanu since this year o kwukwene ọzọ chọtanụ data nee vidio anụnwa ihe o kwuru gụrụ m akwa ọ na-agba m anya mmiri maka amarọ m ma o nwere ihe maazị Nnamdi Kanu mere ụnụ chọtanụ data nee vidio achọrọ m ogologo okwu ọmụnwa bụ ike si n'igwe eze ugo na-ekwu ekene m nwoke ekene nwaanyị depending n'ebe i si anụ onu m nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ana m eri arịrị ana m eri arịrị rie nne o nwekwanị ive m ji wee sị na mụ na-eri arịrị and onye ọbụla nwoke nwaanyị ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ igbo kwesịrị ịdị na-eri alịlị anịnwa m na-eri onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo nwa afọ Biafra kwesịrị ịdị na-eri alịlị ihe m na-ayọ unu enwere ife ọzọ tata ka eme ya 3 days m jiri wee na-agọku ezumezu wee na-achụ àjà n'isi onye ndu ọhamadike ndị Igbo maazị Nnamdi Kanu ya ka m na-ayọ ngị bụ nwoke ngị bụ nwaanyị tata bikonụ ọ bụrụ na ị fụrụ maazị Nnamdi Kanu n'anya ọ bụlụ aja ka ị na-achụ chụsibe ike ọ bụlụ ọgwụ ka ị ga-agwọ n'isi ya gwọsibe ike nke m mere eme bụ ego m ka m jiri wee mee ya ihe ị ga na-ayọ n'isi maazị Nnamdi Kanu bụ ka ị na-ayọ ụmụ mmụọ na ezumezu ha ekwekwana ka izuzu ọjọọ ndị ilo zuru n'isi maazị Nnamdi Kanu ka ọ dị ile maka na afụbelụ m obodo a na-egbu onye aka ya dị ọcha ya enweghị ihe ọ kọmitiri by hanging afụbeghị m n'obodo ebe a na-egbu onye aka ya dị ọcha with firing squad ọ bụlụ aja ka ị na-achụ chụsibe ike na agwọ nọ n'akịrịka they can never defeat us ọ bụrụ ekpere ka ị na-ekpe kpesibe ekpere ike ebe ọbụla ị nọ kpesibe ekpere ike ebe ọbụla ị nọ kpesibe ekpere ike ebe ọbụla ị nọ nke ọbụla ị na-eme mesibe ya ike lie nne onye ka nsị ka m yọọ aka m bụkwa nwanne ụnụ high chief ike si n'igwe ezugo aka ji ọgbọ natalụchi ọlụ mmụọ ka m na-alụ ife mmụọ ka m na-eme ee ọ bụrụ na ọ nwere ihe na-esi ike n'ụzọ gị ma ọ nwee ife na-agbagwoju gị anya na ị chọrọ ịma ife bụ ya bụ ife kọntaktịa mụ na nọmba m 070 47 05 09 68 ọ 081 35 63 72 08 Mm? ka m gosi gị ka esi egbu ebini gosi gị ka esi aza ebi gosikwanụ gị ka anyị si wee eme ya bụ ife maka na ife ọbụla danyere na mmiri bụ ụkwụ ka eji achọ ya omena nkịta ada adị ile osi nga ada esikwa na onye karịrị ya Mm? ya gazielu gị ihe ọbụla ị na-eme were afụ ego ee ya abụghị ife ọjọọ ya abụghị igbu mmadụ ya abụghị kidnap mmadụ ya abụghị oshi asị m na ọ ga na-agaziri gị asaa mmụọ asaa mmadụ dota nsiri kwunya otu ahụ ka ọ dị na ọnụ dibịa bụ ọnụ mma ọnụ akara bụ mma ya ọnụ akara bụ egbe ya ọnụ akara ka akara ji wee dị ile dị ebube akara anaghị eji ego ego anụ n'afịa akara adịghị eje ọgụ achọ mma nke o ji eje ọgụ achọ egbe agazie